igbo ndị ọma igbo kenenu rienu igbo mazu unu mma igbo ana m asị unu udo dịrị unu ya gaziere unu na eke n'orie afọ na nkwọ ya dịrị unu mma nke onye na-eme ya gịnị ya gaziere ana m ekele unu otozi akụchinyere aneke ogbonna anwụchago na-asị unu ihe onye ihe ọma mere onye ya mere gịnị ya mere ibe ya ana m anabata unu na ihe mmemme nke igbo ekunie nke ụbọchị taata unu ma na mgbe ọbụla m nọ unu lee anya unu ga-ahụ ndị mụ na ha ga-anọkọ ana m anọ gịnị ọ bụrụ m okpu olu dịka igbo ekunie si wee dị ana m asị ka nwanne m nwoke mụ na ya na-anọwa eburu oche na-anọ bụ ndị na-emezi ahazi n'igbo ekunie ka o kenee ụnụ ka anyị nwee ike ịkpọbatakwa onye ọzọ anyị na ya ga-ekwu okwu ihe gbasara mmemme a ga-eme n'ụbọchị nke taata m ga-asị unu chere o kenecha ka m tọpee ya maka na ngwugwu a na-ekepe ekepe adịghị gịnị adịghị eme ịwapụ ya awapụ nwanne m nwoke igbo kwenu Hey, igbo rienu hey, ṅụọnụ hey, mụọnụ hey. zụọnụ Ee. igbo kwezuonu Ee. abụ mụ chinonye aneke elefe dike oji ọfọ na igbo ekunie anyị na-asị ya mazuoro unu mma ndị igbo niile n'ebe niile igbo kwezuonụ igbo mma mmasị ọnụ niile ahụ ise ọ dị mma ka nwanne m nwoke kene ọha na eze ndị na-anọ na mmemme igbo bụ igbo mma mmanụ ekekwele m unu ọzọ ekele m unu ọzọ a sị e kelee onye akịdị na nke ọ gwọrọ ọ gwọtakwa ọzọ ọ gaziere ụnụ ọ bụ mụwa bụ maazị emenga mma onyekachi ọnụ na-ekwuru ndị Igbo wọ ee akpọkwa nke izizi n'asụsụ Igbo ma ọ na-eweli iwe ịma oke akwụkwọ na-eme anyị Oke akwụkwọ anyị ekwu eri ya Ọ ihe anyị ji emewe Mm, Igbo n'oge ego ndị akwụkwọ. ka anyị sụwa Igbo ee kpọmkwem. anyị sụọ ya sụọ ya sụbụ ya n'ime sụọ kpọmkwem ụkwụ na onye ji ihe egwuregwu

kedu ihe bụ obi ibe n'ala Igbo e nwere obi kedu ihe bụ obi ndị ọbụla ị pụtara obi obi onye ahụ obi kedu ihe bụ obi kedu uru ọ bara kedu kedu ihe ihe obi na Igbo jikọrọ ka e nwee ike kọwaara ndị na-amaghị ihe gbasara obi wụ ihe dị omimi n'ala Igbo ma tupu m na-atụnye na ihe gbasara obi ka m jikwa ọja agbe maka ihe obi wụ ihe jikọrọ ndị nne na ndị nwụrụ anwụ ndị ichie na ndị nọkwuru ugbu a ọ ka m jiri ọja wee banye ka ọja ma ndị ichie ma ndị niile nụrụ ya ma na ya na-ekwu ihe dị omimi ka o si mee udo otu a ka ọ dị ee ihe gbasara obi na ala Igbo bụ ihe dị omimi ọ bụ ihe anaghị eme emeghara ọtụtụ mgbe na a na-ahụta ya a na-ekwe a n'obi a na-ahụkwa ihe dị iche ihe ndị omimi mmegi kesịsara ndị na-enwere obi na be ha ma i lee anya mgbe gboo ọbụla dị na ndị ndị nke chineke chineke nwere obi a na-akpọ ụlọ ụka ọ ya wụ obi chukwu e lee anya ụmụ igbo na-eme ihe gbasara obi ọ wụkwa ihe eji otu ebe igbo si pinye ndị igbo na ndị juu wụkwanụ otu ihe Pụta ndị a na-eme a sị a ga-arụ obi chukwu e nwee nke a sị Solomon ka ọ David ele onye na asa ga-arụ obi chukwu ọ bụ Solomon Solomon arụọ obi chukwu ọ bụ ebekwa n'ala Igbo a na-emekwe a na-ama na ndị na-arụ obi wụ ndị ojiọfọ na ezinụlọ bụ ndị ọ na-adị n'aka ịrụ obi ọ bụrụ na ha ejighị ego ndị ji ego nyere ha aka n'obi ya bụ ezinụlọ ukwu ọbụla dị n'ala Igbo kwesịrị inwe obi obi bụ ebe a na-anọ enwe ọgbakọ ezinụlọ ebe a na-anọ akpa nkata dị agha ezinụlọ ebe a na-anọ eme ihe mmemme ihe mmemme na ezinụlọ na ezinụlọ ọbụla kwesịrị inwe ya ebe a na-anọ akpa nkata maka ndị Igbo kwetere na a na-enwe mmekọ ndị dị ndụ na ndị gara aga dịka o si nọ na chọọchị ndị chọọchị na-asị mmekọ nke ndị nsọ ndị Igbo a ndị nze ndị ichie ndị nna nna ha bụkwa ndị nsọ a na-enwe mmekọ nke ndị nsọ ọkwa na obi a ha nọrọ na-enwe ọgbakọ tupu ha agawa ndị dị ndụ nọkwa ebe a na-eme obi a wụkwa ebe chịkọrọ ndị gara aga na ndị dị ndụ enwere ndị wụ ndị gara aga ga-anọkwa obi a ga-adị ha mma na enweghị obi aga ebe nke ndị ọzọ enweghị obi ha gaa mee ọgbakọ dodị abịa na nke mmiri na-ama ha n'isi maọbụ anwụ na-ama ha a na-eji asị na ọ na obi wuri na obi nwanne nna nna ọnụ ọ omenala ha kwere mee ha agawa ndị dị ndụ kwesịrị ịna-enwe obi obi dakwanụ ọ na-adị mma ịnụ ga-egwa ma o mezie obi maka obi danye dakasịa mgbe ọbụla ọ na-emekwe ihe a ga-aga ọfụma na ezinụlọ dị otu a e kwesịrị inwe obi kwanyere obi ugwu ị ga-esi akwanyere ụlọ ụka ụlọ nzukọ ugwu obi bụ ụlọ nzukọ ndị Igbo Mana ọ bụ onye- maka na ọ bụrụ na ị ga-ekwu ya ahụ ihe obi ọ bụrụ okwu nwaanyị ajụjụ ka anyị ga na-ajụ unu na-asa ma na-egere egere ee nwanne m nwoke na-ekwute ọfụma ihe m ga-atụnye ihe gbasara obi bụ obi bidoro mgbe gboo A- onye na-ejide ọfọ obi bụ ọkpara ezi ị bịa n'ezinụlọ onye wụ ọkpara na-ejide ọfọ obi obi wụ ebe a na-anọ tupu ụka abịa obi ka a na-anọ agọ mmụọ agọ ọfọ agọ ọfọ na ezinụlọ ọ daba ọ n'obi okenye nọ n'ezinụlọ were mmanya chọrọ ịgọ ọfọ a bịa ime mmemme dị aṅa n'ezinụlọ nga a na-agbakọta bụ n'obi obi na-ejikọta nwanne ọnụ ọ na-ejikọta ikwu na ibe ọnụ obi bụ ebe a na-anabata ọbịa e nwere ọbịa ya bịa n'ebe gị ị ga-achọ ka ọ banye n'ime ụlọ ị nabata ya na obi mere ya ọjị obi ka ndị okenye na-anọdụ kpee ikpe dozie mmebi nse- nsemokwu nọ na nwanne na nwanne ma ọ bụ nsemokwu nọ na di na nwunye na obi bụ ebe a na nwaanyị ọjọọ a lụtara n'ezinụlọ na na-eme ọfụma obi ka ebe a na-anọ gwa ya ezigbo okwu ọkwa ala na obi a na ebe a na-anọ akwa ala ọ bụrụ onye me- merụrụ ala ọ n'obi ka a na-anọ akwa ala obi kwanụ ka a na-anọkwa eme ihe a na-akpọ awụrụ awụ nrikọta nwanne na nwanne Kedu Ọ ka- nụ kedu ka oge. e si eme nke a? awụrụ ebe a na-agụ otu ka a na-agụ abụọ awụrụ awụ bụ e- e- a na-anọ ka ndị ebe anyị bụ ndị Mbaise bụ a na-eme ihe awụrụ awụ bụ a bịa eweta mmanya ngwọ ọ wụ mmanya nkwụ a ṅụọ e mee nke ha na-akpọ ọgbakọ ka a ga-esi dozie obodo ma obodo adị mma nga ebe a na-eme ya bụ na obi ezinụlọ niile nọ n'ala Igbo kwesịrị inwe obi hapụkwanụ na anyị na-enwezi mmepe obodo mmepe obodo ya adị obi ahụ dịkwanụ mkpa onye ọbụla nwanne lụọ nwaanyị bara ime ụlọ nke ya onye ọzọ alụọ ọ baa ime ụlọ nke ya a gaghị na-aga na ụlọ n'ụlọ na-ekwu okwu ka ezinụlọ ga-esi dị na mma ebe ha ga-anọkọta kwuo ya bụ n'obi ya dịrị unu na mma ka m jide ya ebe a ọzọ ọzọ ọ dị mma maka ụfọdụ na-asị kedu ihe wụ obi ụfọdụ amaghị ihe ọ pụtara mana ọ ga-asị gị na onye na-amaghị ya mere ya jụọ ajụjụ maka onye ajụjụ a na-eme gịnị a na-efu ụzọ maka ndị kwesịrị inwe ya ka a mara ihe e kwesịrị eji dowe obi na obi abụghị ebe a na-eme ihe ọjọọ ọ bụghị ebe a na-egbu mmadụ ọ na-awụ ebe a na-ahazi egweta udo ebe a na-ekwu okwu ziri ezi maka o nwere ka a si ekwu okwu na ịnọ n'obi mmadụ kpegide mmadụ ibe ya n'ikpe na o nwere ihe ga-eme o nwere otu ọ ga-esi Enweghị ga-eme. Obi dị ka ebe a na-ekwu Maka ịnọ na obi a ị nọkwa ndị dị ndụ nọrọ ndị nna nna ndị ichie sokwa nọ n'ebe a ikwuhie ekwe onye kwuhie ya nwụọ ị nọ n'ebe ị ga-ekwu eziokwu n'ebe maka ọ wụ nga a nọ n'obi ọ bụ naanị ndị a hụrụ anya nọ ndị a na-ahụ anya sokwa nọ n'ebe a ndị obi ha dị ọcha n'ezinụlọ maka ọ na-awụ ndị nwụọ ndị ahụ wụ ndị ọjọọ a chụfuo ha ga-ala ụwa ọ ndị a wụ ndị

nwaanyị nọrọ na nsọ ya a na-ekwe ka ọ bata n'obi ọ ya-anọ n'iro dịka ndị ụka e nwere so ndị ụka ọtụtụ ndị ụka na-eme nwaanyị nọ na nsọ ọ ma abata ọ ga-abata na N'obi Chukwu. ụka n'obi chukwu maka na ọ dịghị nsọ ọ dịghị ọcha na obi na mbe mbụ ọ bụ ugbu a ụmụazị na-anọzi egwu egwuregwu a na-achịli aja elu a na-edowe ya nsọ ada onye na-elekọta ya ọfụma bụ e, ọ bụ okenye nọ n'ezinụlọ and am- another ihe ọzọ bụkwa ya dịka ibe ya bụ n'ime obi ahụ a na-ekwukwa okwu ya nwaanyị a na-aza ya ọ bụ nwoke na onye na-eji azịza

n'obi onye eze nwaanyị a na-ewere azịza zaa obi onye eze ọ ka na-eme amụtago m nke a ọ ka tata na-eme omenala igbo a na-amachakwa ya amacha o Anyị na-ama ọ eziokwu. ọ dị mma ihe anyị ji na-ekwu na-agba mbọ na-eti n'igbo ekunie bụ ka ndị mmadụ na-amụta ihe ndị ha na-amaghị maka ihe onye na-amaghị tọrọ ya ị mata ya gị hazie onwe gị jikwa onwe gị kụzikwere ndị ọzọ kụziere ụmụ gị na ụmụ ụmụ gị ka omenala a na-aga gịnị na-aga n'ihu ghara ịbụ ịbụ a nọkata ekpochapụzi omenala igbo ekpochapụzi omenala igbo keduzi ebe anyị ga-aga bikonụ onye ọbụla agba mbọ na-esonye na igbo ekulie na-amụta ihe anyị na-ekwu o nwere ọtụtụ ndị ọzọ na-emekwa ihe igbo ka anyị na-ege ntị na ihe a na-ekwu na-ekiri ya na-akparịta ụbụbọ na-egete ihe dị mkpa a ga-eji gịnị kwalite omenala gịnị na asụsụ maka omenala na asụsụ bụ ihe gịnị eji aga Ọ dị mma ka nwanne m nwoke a na-adọbiri ya e nwere onye ọzọ agadaga nwoke m ga-akpọbatakwa ka o kwukwa ihe gbasara obi a ka anyị tụkọọ ya na nke anyị kwuru ka anyị jibu na-ekwu ọ ga-abata ugbu a ka o tikwa ọnụ na ihe gbasara gịnị obi ọ na-adị mma m ga-akpọbata n- agadaga nwoke a ka o tinye ọnụ na ihe gbasara gịnị obi maka ihe a na-eme ihe abụrọ ihe ụmụazị obi wụ nnukwu ihe ndị mara maka ya na-ekwukwe maka ya na-akụzi ka ndị na-amaanụ mara maka igbo na-asị ahụ dimkpa ahụ ogologo imi ya ahụkwa dimkpa anụ isi ego ọ ga-abata na tụọri tụrie ihe gbasara obi a bidokwa ebe nwanne m nwoke a kwụsịrị ma ka anyị nabata ya ugbu a ọ dị mma onye anyị na-atụ anya ya gịnị abịa onye eze abịaruola Odogwu. nwanne m nwoke Gaziere gị. Odogwu. ụlọ ọrụ ka o si aga ngwa kene ọha na eze anyị na ha nọ kemgbe na-eme mmemme wee na-eche ọbịbịa gị okwu okwu anyị kpakwara n'ọnụ bụ ihe gbasara obi kedu ihe bụ obi ụfọdụ na-akpọ ya obi ma ọ bụ ihe ọbụla kedu ihe ọ bụ kedu uru ọ bara kedu ihe eji enwe ya ọ bụrụ na i kenechaa ọha na eze i bido ebe a wee wụnyewe ya wa ọkụ ndị be anyị ndeewo nụ nke onye chiri ya zere mazuonụ mma afa m bụ maazị ifeanyịchukwu afureke abụ m onye enugwu ụmụọnyịa nke dị n'okpuru ọchịchị orumba south local gọọmenti anambra steeti em obi dịka ndị Igbo na-ekwu Igbo na-asụ n'onu n'onu ụfọdụ na ụfọdụ na-akpọ ovu ụfọdụ na-akpọ obu ma ụfọdụ na-akpọ obi obi dịka anyị si akpọ na ebe anyị si bịa bụ ebe ndị si pụta ị bịa na ezinụlọ ọbụla ha nwere obi ebe ha si pụta ọ ebe ndị si pụta em enwee ihe a na-eme asị gị ka ejee n'obi kpata ndị Igbo ji asị akwụgharịsịa n'ama eburu naa n'obi obi bụ ebe ndị si wee pụta wee gbasasịba ngalaba dịka obi si dịrị ọ ebe a na-akwanyere ugwu pụrụ iche maka na nwaafọ Igbo ọbụla nwere obi ebe o si wee pụta bụ ebe nna ya si wee pụọ obi dịka ọ na-eme amụsịa onye ọbụla na-apụ obi mana enwere isi obi ebe onye ọbụla si na ya wee pụta enwee ihe a na-eme jikọtara ezinụlọ niile ahụ onye ọbụla agbakọtakwa n'obi asị gị na abịazuo n'obi em dịka obi si dị ọ ebe a na-akwanyere ugwu ọ bụrụ ndị bekee asị gị na ọ dị sacred ọ ebe a na-akwanyere ugwu o nwere ọtụtụ ihe ndị ọtụtụ ihe nkwanye ugwu a na-akwanyere obi n'ala Igbo m ga-ebido dịka nwoke nụrụ m ga-ebido dịka nwoke nụrụ ọtụtụ nwaanyị mgbe gboo ọ na-eme nwoke nụọ ọtụtụ nwaanyị ọ tụọrọ ha ụlọ ofu na ofu ka ọ tụsịrị ha ụlọ yanwa ebiri na obi ha ana-abịarute bịa na-ahụ ya na obi ya mbọsị i nwere ịbịa siere ya nri ị bịa i sie nri butere ya gị na ya arahụ e mee ị nakwa ebe i si n'ebe obi a ka ọ ga-ebi ọ ga-enwe ụlọ n'ime obi a dibụ dibụ ụlọ ga-enwe ụlọ n'ime ga-ebi n'obi ebe aha ka ọ na-anọ na-anabata ndị ọbịa ndị nwunye ya ebirizie ebe ọ tụgachara ha ụlọ n'akụkụ ya bụ obi ahụ abụla ebe a na-akwanyere ugwu dịka nwanne anyị nwoke na-ekwu mgbe ọ na-ekwu ọ sị gị na nwaanyị nọ na nsọ anaghị abata n'obi ama omenala anwa ka dịkwa rue ma kịta maka na nwoke ọbụla chiri echichi n'ala Igbo nwoke ọbụla bụ nze chiri nze chie ọzọ nwaanyị nọ na nsọ anaghị abata n'obi e nwere ihe ndị a na-asọgasị n'obi na nwaanyị nọ na nsọ anaghị aza maka na a na-afụ ya dịka ihe rụrụ arụ ọ na-akwa a na-akwanyere obi ugwu dịka mgbe gboo o nwere nke anyị fụtara mgbe anyị na-etolite na anyị fụtara mgbe anyị na-aga ejekwuru nna nnukwu anyị ọ bụrụ na nwaanyị nọrọ na nsọ nwoke ekpoo ntụ n'iru ụzọ ya n'ihu ama obi na nwaanyị agaghị abata ị gaghị abata na maka na ị nọ na nsọ ihe a sị gị bụ gị nọrọ na nkọnkọ Ya, ihe nke a ọ ka na-eme ruo ugbu a ọ na-eme maka ndị nọ ndị na-eme ihe omenala na ndị omenala ndị nọ na ihe omenala bụ ihe na-eme ugbu a ugbu a mana mgbe gboo ọ dị ire ị ma na ụka bịara ọ dịka ya asị na Akọsa omenala asa. ọ dịka ya asị na Ụfọdụ omenala niile na-agba ụka mgba mana omenala enweghị ka o si megide ụka omenala dịịrị onwe ya maka na ndị ọbụla nwere omenala ha ji biri O omenala bụ iko mba ọ nyanwa bụ ihe ndị mba ji biri so obi anwa bụ ebe ọ na-eme a bịa nna amụkọsịa ekebe ihe ekecha onye bụ diọkpara na ezinụlọ ọ nọchikwe n'isi obi nna ya onye anwa nọkwa ebe ahụ dịka nna maka na nna ga-anwụ onye anwa ga-anọchi n'isi obi onye anwa bụ okike ya ọ nọchie n'isi obi ndị a gosigachara ihe na mpaghara dị iche iche onye birikwe enwekwa ihe a na-eme onye ọbụla anachiyatakwa n'obi onye ọbụla anachiyatakwa n'obi onye anwa bụ obi ọ ebe nkwanye ugwu ka ọ bụ Ọ dịka ndị Igbo taa, anyị na-ahụta Obi Gad, ha na-akpọ ya Obu Gad na Aguleri dịka ebe Igbo niile si wee pụta, mpaghara anyị Igbo niile si pụta. O nwe ihe a na-eme a sị ka e je n'Obu Gad ebe onye ọbụla si wee pụta. Ọ ihe ihe ọ na-egosi bụ ebe ndị si pụta maka na ọ na-eme osisi si na ama toro na-apụta ọ chịpụta ngalaba ngalaba dị iche iche ngalaba dị iche iche anwa bụ ha ncha si na si na ebe ahụ o si ebe wee a na bido dum o si wee bido a ebe anwa bụ obi ndị be anyị ndeewonụ o nwe ihe nwere ike iti egwu ihe ihe ka ọ kọrọ ọgwụgwọ m n'ahụ jijiji o kwutere ya ekwutere ọfụma ka m chịkọwakwa na mbido ọ sị na obi bụ ebe onye si pụta ekwe nwa ọzọ m ga-etinye ka m si kwuo tinye nke m e wee tinyekwe nke ya ọ ka anyị mata na onye ọbụla nwere obi kedu ndụmọdụ unu nwere inye ndị na-amaha akwanyere obi ya ugwu dịka i si kwuru obi wee bịa gịnị nwere ugwu dị iche iche a na-akwanyere kedu ndụmọdụ e nwere inye ha ka a bido tata matasị lekwe ma ndị kwesịrị inwe obi ha enwebeghị ka e nwee ike ịdụ ha ọdụ ha mata ka ha ga-esi wee mee ya bụ ihe. ndị be anyị ndeewonụ em ndụmọdụ m nwere inye dịka ịkwanyere obi ugwu dịka a na-asị na ọ bụrụ na ihe ọ bụrụ na anyị amaghị uru ihe bara m- ị- mkparị bụ ihe agaghị agbanarịnwu ya ndị bekee asị na when value is not known abuse is inevitable ọ bụrụ na ya amaghị ọ bụrụ na ya amaghị uru ihe bara mkparị mkparị ọghọm dị na ya bụ ihe anaghị agba ezetenwu agaghị ezetenwu ya maka na anyị amaghị uru ya ọ anyị mara uru ya anyị wee mara nchekwa ya mara ihe anyị ga-eji ya echekwa anya ihe merenụ bụ na n'ụbọchị taata anyị kwesịrị ka anyị kuziere ndị na-apụta ndị na-eto eto uru obi bara maka na emechaa enu mechaa ana onye ọbụla nwere obi ebe o si Ebe o si pụta pụta, ọ dị mkpa igbo niile nwere ebe ha si pụta. aha ọbụla ị na-aza o nwere ebe aha aha bido bidoro eziokwu o nwere ike ọ bụrụ na ị bụ ọ bụrụ na ị bụ ngalaba nke ịbụa second generation aha ahụ mana enwere ebe aha aha bidoro wee zaba enwere onye nwe aha aha onye aha bụ na obi ka o si ebe aha onye aha si bụ ebe bụ obi dịka otu a afa m bụ afụrụeke nna m bụ afụrụeke nwere ebe obi m mụkwaa ụmụ taa ụmụ m na-azakwa afụrụeke be nna m aha bụ isi obi ebe ha si wee pụta mana ọ bụrụ na anyị aghọtaha uru ọ bara anyị agaghị ama dịka o nwere ọtụtụ ihe anyị hụgachara a na-eme n'obi dịka o nwee ka nwa ada lụrụ di esi ụmụ ya si sị ka ha gbuoro ya ehi ọ ka egbuoro nna ya ehi eburu enwere ihe anyị na-akpọ na be anyị mpaghara ebe anyị si opu ose ehi eburu ya ejee n'ikwu nne ya ebuje ya ebe o si a sị gị na ebe o si eburu ya bịaruo ebuje ya n'obi ha bịa adọba ya ihe o gosiri bụ na ụmụ butere ihe ma ụmụ nwadiala maka na ebe ha si makwazi ọ na obi ka ebu ya abịa ọ sọgodi ya bụrụ ole na onye ebutere ya na ha apụgo obi mana ọ n'isi obi ka ebu ya bịa ọ n'isi obi ka ebu ya bịa maka na ọ dị ka ya sị n'ebe aha ka mmụọ ndị niile si ebe a wee pụọ na-abịa ọgbakọ maka na ịma na mgbe mmadụ nwụọ mmadụ nwụọ mmụọ na mmadụ eziokwu na a sị na ha anaghị azụkọ ahịa mana onye ọbụla ma ebe o si ya bụ dịka a na-asị na mmadụ nwere ebe o si onye nwụrụ anwụ ọ na-eme o nwere ihe anyị fụtara mgbe anyị pere mpe ọ na-eme mmadụ nwụọ a na-eni onye anwa a sị gị na mmụọ onye anwa nọ n'obi ebe ahụ ọ ga-abịa kpagharịa rugharịa maka na ihe ọ dị ka ya sị na ọ na-agagharị ngagharị ikpeazụ ka ọ nọ ọnọdụ ikpeazụ ya ka e wee duo ya ahịa ka o jebezie ebe ndị mmụọ na-azụ ahịa ha ya bụ uru obi bara anyị kwesịrị ịmata uru obi bara dị mma unu ahụla ka esi gbara ya bụ maka ụfọdụ na-ahụ ebe e wuru obi a sị na ọ na a chọrọ ime ya unu ahụla ihe dị iche iche gbasara ya bụ obi nchịkọlọta na ihe uru niile dị na ya biko ka unu gbalịa ihe a wụ ihe dịịrị ụmụ nwoke ọ bụghị ebe nwaanyị na-etinye ọnụ karịa mana ayọ ka m na-ayọ dịka onye nnọchite na igbo ekwu na-asị biko ihe gbasara omenala ọ dị ezigbo mkpa ka unu gbaa mbọ ndị nwere obi kwanyere ya ugwu ka anyị mee ihe niile ka ọ gara anyị ọfụma ya na-achọkwa na ebe ọ ga-adị mma ana m asị unu ka anyị na-edowe omenala igbo na-ekwu ya na-aga okike kere ụwa ga na-agọzi anyị na-akpatara anyị na-akpapụtara anyị n'aka nni na aka ekpe ya na-adịrị anyị na mma ana m asị unu ya gaziere unu ka mmiri ụmụnne m na-asị unu gịnị ka emesịanụ wee ruo mgbe anyị ga-ahụ mgbe ọzọ ya gaziere unu ncha. Ndewo.